and uh, you are a relationship coach ndipo mwatilangiza mm. ifeyo zibwezi mwalangiza ndaona anthu zoti mukabwera panopa ku inbox kukadzadza timatumiza anthu kubwera kwa inuyo mm -hmm. zinthu nkumatheka mm -hmm. mwina kungotipanganso balance in your experience anthu zimachitika zi, chimachitika ndi chani anthu mukukondana bwinobwino olo anthu akukondana bwinobwino nkupeza kuti banja lija likuvutabe minus that not only that inuyo munthu oti ndinu mlangizi kumene anthu amakhoza kuzatenga nzeruko Mhm. ndezabe zoti kumeneko kwavuta ya kumphikako jomba yajomba amwene yajomba chifukwa mm. inatekesa ndimeneyi Mm. kuti kumphikako nde kwavuta nde ife tikapalako bwanji moto tikapakulako bwanji kumeneko chimachitika ndi chani aha okay so mwina ndinenepo zinthu zingapo kunena kuti anthu sakhalira limodzi chifukwa choti akukondana anthunso sikuti amasiyana chifukwa kuti asiya kukondana anthu atha kusiyana olo akukondana kwambiri moti anthu omwe aja anasiyana aja sikuti samakondana ayi koma pali zinthu zina zimene zimapangitsa kuti anthu asakhalirenso limodzi and i'll give you a few factors number one ndi changed perception iwe kusintha mmene umamuonera mzako ndifotokozanso kuti chimapangitsa kuti kusinthako kukhalepo ndi chani i'll give you an example i have a girlfriend nde girlfriend uja sees me as her world as her king but what is making her to see me as her king it is because i protect her it is because i make sure ali bwinobwino it is because ndimamkonda kwambiri it is because munthu uja ndimamuuza china chilichonse pali wakuti amene akundichezera i think afuna andipomboneze ndikamatuluka kunyumba ndimamuuza ndikupita mtawuni ndikachoka uku ndikatero so my life is too plain so munthu uja amandipanga trust ndipo atha kukhala ndi phone yanga like i'll give you an example finchani can have my phone for a week sipabweranso message ina iliyonse ine nditha kukhalanso ndi phone yake maybe for two weeks so but that doesn't just happen you work very hard to close people out umatseka anthu kunja so kusiya kapena kusintha kumuona munthu uja kumabwera chonchi mzako wakubhowa momwe kuti mukambirane nkhani ija umazangoyisunga kuyika mu mtima Mm. mawa mwayambananso chinkhani chija wachisunga ndiye kuti mu- mtima wako ukutani ukuwawa ukuwawa ukuwawa ndiye umayamba kumuona mzako uja mowawidwa mowawidwa osati mokondedwa Right. so now anthu timalakwirana ndithu timayenera kumakhulukirana koma ndikuwuza Kuyambana kuja koti anthu mukuyambana ndi mmene mmaonerana ndi kuyambana koyipa kwambiri Okay.
nchifukwa chake mukamumva mkazi akukupanga accuse kwina kwake abambo amenewa ndi ankhaza munthu uja akumuona munthu wopanda nkhaza ngati wankhaza chifukwa choti wasunga zinthu nthawi yayitali ndi amamuona munthu uja pa zinthu osati pa umunthu Mhm. so changed perception kasinthidwe kamene umamuonera munthu anthu amasiyana Alright. chifukwa choti munthu tiyerekeze ngati iweyo ndiwe mkazi uli ndi mamuna eh, ndi iweyo ngati mkazi ndiwe wokhulupirika kwambiri koma mamuna uja akupezeka kuti akunena iwe iwe ndiwe wosakhulupirika simukhala limodzi chifukwa choti munthu uyu mmene akundionera si mmene ndilili so chifukwa kuti akundiona mojomba ndekuti uyu azinditreatanso motani mojomba mmakondana koma mwasiya mmene mmaonerana ndi zija zoti eh, koma si maya uyuyu ndije so changed perception is key anthu amasiyana chifukwa choti asiya kutani kuonana mmene amaonera